Ihe ọzọ bụ ihe ọzọ na-ada agbagwoju ndị mmadụ anya na-ajụ gịnị bụ ihe a? Ugo ọcha ugo ọcha gịnị bụ ihe a? Ee ugo ọcha ee if I want to say I am busy how do I say it in Igbo? I am busy. Even right now I am busy. because I am working ụfọdụ ga-asị I am busy ee asị gị nọ enweghị m efe enweghị m efe awa I am busy enweghị m efe bụ I don't have chance I don't have time ụfọdụ asị gị ee eji m aka n'ihe I am at work I am doing something ọ bụghị uh, uh, uh, I am busy anyị na-achọ mkpụrụ okwu ahụ busy kedu mkpụrụ okwu ga-ewu ha anya tụọ ya gbam o mechikọta ogologo akụkọ anyị na-ada akọ maka ihe ndị ọzọ niile anyị na-akọwa ogologo akụkọ enwebeghị mkpụrụ okwu nnọchitelu busy ee asị busy man nwoke nwoke efe adị ya bụ nwoke adịghị enwe efe mana ya bụ mkpụrụ okwu ofu mkpụrụ okwu ga-ejikọta ya ga-achịkọ ya ọnụ nwanne akụrụ ya na-eje maka na otu ọnụ isi na-esụọ ya ee eji m aka n'ihe anọ m n'ọrụ eji m ọrụ efe adịghị ị sị na efe adịghị there's no chance eji m ọrụ I am at work eji m aka n'ihe I am doing something um, enweghị m efe I don't have chance ha nche niile enweghị nke nke ha nche niile atụgharịkwa ya ihe ọ na-akọ I am busy mana kedu ka ị ga-esi sụọ I am busy ọkwụrụ ọtọ maka na ihe anyị ji were agba mbọ ka anyị na-agbalịsi ihe ndị a ị ma na anyị bụ ndị na-asụgharị ndị ntụgharị oge niile anọ m n'ọrụ ntụgharị akwụkwọ isi n'Igbo jewe na bekee mgbe ụfọdụ ọkwa n'isi na bekee jebe n'Igbo ihe ọ na-adịkarị bụ isi na bekee jee n'Igbo o nwere ọtụtụ mkpụrụ okwu ị ga-ekwudo otu a ụfọdụ agatọkọ otu o si masị ha mana ọ bụghị otu ahụ nke onye ọbụla bụ onye mmekọba kwesịrị isi na-eme ụfọdụ naanị ụfọdụ naanị bụ ndị nkụzi bụrụ ndị ndị nkụzi na edemede mana ha abụghị ndị nchọcha na mmekọba nchọcha na mmekọba bụ research and development ma ọ kpọọ ya nchọcha na mwulite research and development mụnwa bụ ọchọcha na omekọba ị ghọtala ọchọcha na omekọba n'asụsụ Igbo ya bụ ejighị m ụjọ pụta ije a wee nye ya I am busy pụtara ụkọ efe ụkọ efe efe bụ chance mgbe e nwere ụkọ efe it means na enwere limitations na mgbe ọbụla na enwere ụkọ efe na ihe asị na ihe dị ụkọ ụkọ ọbara bụ na ọbara adịghị ụkọ ndụ bụ na ndụ adịghị ụkọ nri bụ ụganị ya bụ na- na nri adịghị ya bụ ụkọ efe bụ na ụkọ ad- na efe adịghị otu a ka e si enweta ya bụ mkpụrụ okwu ahụ ụkọ efe ya bụ m chọzi ịsị I am busy aga m en- ekwunwuzi otu e nwere ike ịsị I am tall ka ka m nwee eh, otu a m nwere ike ịsị I am tall I am dark I am eating ka m ga-esi ka m ga-esi kwukwazi adị m ụkọ efe I am I am tall adị m ogologo I am eh, I am I am tall adị m ogologo I am dark adị m oji I am busy adị m ụkọ efe nwanne ị naghị ya ị gwanụ m ihe ọ bụ adị m ụkọ efe when I went to their house yesterday he was busy mgbe m jere be ha ụnyaahụ ọ dị ụkọ efe ọchị ọha mba dị ụkọ efe nke kpatara na ọ naghị ege onye ọbụla ntị the president of the country is busy the reason he doesn't listen to anybody he doesn't listen to anybody kedu onye ọzọ ọchị igidi ọchị igidi Enugu dị ụkọ efe nke mere na anaghị enwe ohere

zanụ m ma ọ bụrụ na ị dịghị ụkọ efe ọ dị mma ihe anyị na-ekwu ugbu a bụ na ụkọ efe bụ busy I am busy adị m ụkọ efe ị chọzi ikwu ekwuo ya otu ahụ aka m nwanne nwoke maazị Ugoọcha onye na-ewetara gị asụsụ na omenala Igbo maka na ọ bụghị ndị mmụọ na-ewepụta asụsụ na ọ mmadụ asụsụ si n'ọnụ mmadụ were apụta maka na Chukwu kele mmadụ kpọrọ mmadụ kwu ka mmadụ bụrụ onye oso n'okike oso n'onye okike Chukwu mere anyị oso n'onye okike ya bụ ikike na ikikere ike na imepụta ihe ọhụrụ Chukwu enyela anyị ya bụ mmadụ maka ọdịmma nke mmadụ ọkwa eziokwu nwanne daalụ maka ntị i gere anyị ana m ekele gị maka nkesa na ntụsa ị na-atụsa ozi anyị ka m bụ nwanne gị nwoke maazị Ugoọcha onye na-ewetara gị asụsụ Igbo tụrụ atị na nkụzi o dewo